Codladh Céad Bliain le Mairéad Ní Ghráda Bhí rí agus banríon ann fadó. Fear óg ab ea an rí, bean álainn óg ab ea an bhanríon. Bhí airgead go leor acu Bhí gach ní ar an saol acu ach aon ní amháin, ní raibh aon chlann acu. Ba mhaith leo go mór leanbh a bheith acu. Lá amháin bhí an bhanríon ina suí cois abhann agus í faoi bhrón. Chuala sí mar a bheadh duine ag labhairt léi. Ná bíodh brón ort, beidh leanbh agat i gceann bliana. D'fhéach an bhanríon ina timpeall. Ní raibh aon ní le feiceáil ach frog beag buí ina shuí os a comhair amach. D'inis an bhanríon an scéal don rí. Bhí mé i mo shuí cois abhann, a deir sí. Chuala mé mar a bheadh duine ag labhairt liom. Ach ní raibh le feiceáil ach frog beag buí agus é ina shuí os mo chomhair amach. Agus cad dúirt sé leat, a deir an Rí? Dúirt sé liom go mbeadh leanbh agam i gceann bliana. I gceann bliana bhí leanbh ag an mBanríon Cailín beag álainn ab ea an leanbh. Bhí sí chomh hálainn sin gur thug siad 'Áille' mar ainm uirthi. D'iarr an rí ar a lán daoine teacht go dtí an baiste. Thug sé féasta mór ina theach an oíche sin. Bhí síóga san áit. Bhí na síóga ina gcónaí i gcaisleán mór faoin sliabh. Cailíní deasa óga ab ea iad ach aon síóg amháin. Seanabhean ab ea í sin agus í ina cónaí léi féin. D'iarr an rí ar na síóga deasa teacht go dtí an féasta Agus tháinig siad. Níor iarr sé ar an tseanabhean teacht agus níor tháinig sí. Nuair a bhí an féasta caite, chuaigh na síóga isteach sa seomra ina raibh an leanbh. Tabharfaidh gach duine againn bronntanas di, a deir siad. Labhair gach síóg acu. Beidh sí chomh hálainn leis an rós sa ghairdín. Beidh sí chomh hálainn leis an eala ar an loch. Beidh a croí chomh glan le sneachta aon oíche. Ní bheidh riamh ina béal ach an focal maith. Ní dhéanfaidh sí drochrud riamh. Ní bheidh sí riamh faoi bhrón. Ní bheidh tinneas riamh uirthi. Beidh sí chomh maith chun damhsa leis na sióga féin. Beidh sí chomh maith chun ceoil leis an lon dubh lá samhraidh. Bhí deich síóg ann. Bhí bronntanas tugtha ag naoi síóg acu nuair a d'oscail an doras agus tháinig an tseanabhean isteach. Bhí ard fhearg uirthi. Níor iarr tú orm teacht go dtí an féasta! a deir sí leis an rí. Tabharfaidh mé bronntanas don chailín beag seo, bronntanas nach deas. Nuair a bheidh sí cúig bliana déag, rachaidh bior ina méir agus gheobhaidh sí bás. D'imigh an tseanabhean gan aon fhocal eile a rá. D'fhan na daoine gan focal astu. Thosaigh an bhanríon ag caoineadh. Labhair síóg. Níor thug mise bronntanas di fós, a deir sí. Ní féidir liom focail na seanamhná a bhriseadh, ach déanfaidh mé é a bhogadh. Nuair a bheidh Áille cúig bliana déag, rachaidh bior ina méir, ach ní bhfaighidh sí bás. Titfidh sí ina codladh agus codlóidh sí go ceann céad bliain. Ghabh an Rí agus an Bhanríon buíochas leis na Sióga faoi na bronntanais a thug siad don leanbh. Chuaigh na Sióga abhaile go dtí an caisleán a bhí acu faoin sliabh. An bhfuil a fhios agat cad a dhéanfaimid, a deir an Rí leis an mBanríon. Dófaimid gach bior sa tír. Déarfaidh mé leis na daoine tine mhór a dhéanamh i ngach baile agus gach bior a dhó inti. Rinne na daoine sin. Chuaigh na blianta thart. D'fhás Áille suas. Bhí sí chomh hálainn leis an rós sa ghairdín. Bhí a croí chomh glan le sneachta aon oíche. Ní raibh riamh ina béal ach an focal maith. Ní dhearna sí drochrud riamh. Ní raibh brón ná tinneas riamh uirthi. Bhí sí chomh maith chun damhsa le sióg Bhí sí chomh maith chun ceoil leis an lon dubh lá samhraidh. Gach bronntanas a thug na sióga di, d'fhan sé aici. Níor inis aon duine di faoin bhfocal a dúirt an tseanabhean. Inniu mo bhreithlá, a deir Áille maidin. Táim cúig bliana déag inniu. Táim féin agus an bhanríon ag dul ó bhaile inniu, a deir an rí, ach tiocfaimid ar ais in am maith 's beidh féasta againn anocht. D'imigh an rí agus an bhanríon. Shiúil Áille ar fud an tí. Teach mór a bhí ann. Chuaigh Áille isteach i seomraí nach bhfaca sí roimhe sin. Tháinig sí go dtí staighre beag ar bharr an tí. Suas an staighre léi agus isteach sa seomra ag a bharr. Bhí seanabhean sa seomra agus í ag obair. Cad tá á dhéanamh agat a bhean mhaith a deir Áille Tar anseo go bhfeicfidh tú, a deir an tseanabhean. Cén rud é sin i do láimh? a deir Áille. Beir air i do láimh féin, a deir an tseanabhean. Rug Áille air ina láimh. Leis sin, chuaigh an bior ina méar agus thit sí siar ar an leaba agus í ina codladh. Níorbh fhada go raibh gach duine sa teach ina chodladh. Tháinig an Rí agus an Bhanríon abhaile. Thit siad ina gcodladh sa halla. Na fir agus na mná a bhí leo, thit siad ina gcodladh. D'fhan siad go léir sa halla. agus iad go léir ina gcodladh. Thit na capaill ina gcodladh sa stábla. Thit na madraí ina gcodladh sa chlós. Thit na héin ina gcodladh ar bharr an tí. Thit na cuileoga ina gcodladh ar na ballaí. Fear na cistine agus bean na cistine agus buachaill na cistine, thit siad go léir ina gcodladh. Chuaigh an tine as. Bhí píosa feola á róstadh ar an tine. D'fhan sé mar a bhí sé. Ní raibh aon ní le cloisteáil sa teach mór. Ní raibh aon ní le cloisteáil sa ghairdín. Ní raibh aon ní le cloisteáil sa chlós. Ní raibh aon ní le cloisteáil istigh ná amuigh. D'fhás na crainn thart timpeall. D'fhás na sceacha. D'fhás siad chomh hard sin nach raibh le feiceáil ach barr an tí os cionn na gcrann. Chuaigh na blianta thart. Chuala na daoine faoin gcailín álainn a bhí ina codladh sa teach mór. Tháinig a lán buachaillí óga agus thug siad faoi dhul isteach. Ach ghortaigh na crainn iad agus stróic na sceacha iad féin agus a gcuid éadaigh. Níorbh fhéidir le duine ar bith dul isteach sa teach mór. D'fhan gach ní mar sin go ceann céad bliain. Lá amháin, tháinig mac Rí Éireann go dtí an áit. Chonaic sé na crainn mhóra. Chonaic sé na sceacha arda. Labhair sé le seanduine ar an mbóthar. Cén áit é sin, a deir sé. Ó tá teach mór istigh ansin, a deir an seanduine, agus tá gach duine ann ina chodladh. Tá rí agus banríon ina gcodladh ann. agus an cailín is áille ar an saol, tá sí istigh ansin le céad bliain agus í ina codladh. Rachaidh mé isteach, a deir mac Rí Éireann. Rachaidh mé isteach agus feicfidh mé an cailín álainn seo. Ná téigh, a deir an seanduine. Dúirt mo sheanathair liom gur tháinig a lán buachaillí óga fadó agus gur thug siad faoi dhul isteach ach ghortaigh na crainn iad agus stróic na sceacha iad féin agus a gcuid éadaigh. Ní dheachaigh aon duine isteach ansin le céad bliain. Rachaidh mise isteach, a deir mac Rí Éireann. Bhí an chéad bliain istigh an lá sin. D'oscail na crainn roimh mhac Rí Éireann. D'oscail na sceacha roimhe. D'fhás rósanna bána agus rósanna dearga ar gach crann agus ar gach sceach. D'oscail bóthar roimh mhac Rí Éireann amach. Shiúil sé leis suas an bóthar go dtí doras an tí mhóir. Tháinig mac Rí Éireann go dtí an clós. Bhí na madraí ina luí ansin agus iad ina gcodladh. D'fhéach sé suas ar bharr an tí. Bhí na héin ansin agus iad ina gcodladh. Chuaigh sé isteach sa stábla. Bhí na capaill ina seasamh ansin agus iad ina gcodladh. Bhí fir ina luí taobh leis na capaill agus iad ina gcodladh. Ní raibh aon ní le cloisteáil istigh ná amuigh. Chuaigh mac Rí Éireann isteach sa chistin. Bhí fear na cistine agus bean na cistine agus buachaill na cistine díreach mar a bhí siad nuair a thit a gcodladh orthu. Bhí na cuileoga fós ar na ballaí agus iad ina gcodladh. Bhí an píosa feola fós ar an tine agus bhí an tine as le céad bliain. Shiúil mac Rí Éireann isteach sa halla mór. Bhí an Rí agus an Bhanríon ansin agus iad ina gcodladh. Na fir agus na mná a bhí leo, bhí siad ansin agus iad ina gcodladh. Shiúil mac Rí Éireann ar fud an tí. Ní fhaca sé ann ach daoine ina gcodladh. Níor chuala sé ann ach é féin agus é ag siúl suas na staighrí arda agus isteach agus amach ins na seomraí móra dorcha. Chuaigh sé isteach i ngach seomra sa teach. Ní raibh an cailín álainn in aon seomra acu. Tháinig Mac Rí Éireann go dtí an staighre beag ar bharr an tí. Suas an staighre leis agus isteach sa seomra ag a bharr. Bhí sí ina luí ansin ar an leaba, an cailín ab áille dá bhfaca sé riamh. Leis sin, d'oscail sí a súile. Bhí an céad bliain istigh. D'éirigh an cailín aniar sa leaba agus í ina lán dhúiseacht. Rug mac Rí Éireann ar láimh uirthi. Shiúil an bheirt acu síos an staighre lámh ar láimh lena chéile. Shiúil Áille agus mac Rí Éireann síos an staighre agus isteach sa halla mór. Dhúisigh an Rí. Dhúisigh an bhanríon. Dhúisigh na fir agus na mná a bhí leo. Bhí ard áthas orthu Áille a fheiceáil. Chuir siad fáilte roimh mhac rí Éireann. Dhúisigh gach duine sa teach mór. Dhúisigh na madraí sa chlós. Dhúisigh na capaill sa stábla. Dhúisigh na héin ar bharr an tí. Dhúisigh na cuileoga ar na ballaí. Las an tine suas. Níorbh fhada go raibh an fheoil réidh le haghaidh an dinnéir. Bhí deireadh leis an gcodladh céad bliain. Bhí ard-áthas ar gach duine. Thug an rí Áille mar bhean do mhac Rí Éireann. agus thug sé leis abhaile go dtí a thír féin í. Chuaigh Rí na hÉireann agus Banríon na hÉireann chuir siad fáilte roimh Áille agus d'fhan sí in Éirinn an chuid eile dá saol.